Wawazfumu wawazfumu lero ndabwera ndi nkhani nkhani yake ya mwana opunduka uyu. Mwanayo ndi opunduka koma poyamba sanali opunduka. Nkhani imeneyi ndi yofunika kwambiri makamaka kwa azibambo komanso kwa azimayi amene muli ndi ana. Nkhani yake ndi yomvetsa chisoni kwambiri nde chonde akuluakulu imvereni nkhani imeneyi. Mwana ameneyi dzina lake ndi Chinedu. anabadwira banja labwino komanso amakhala bwinobwino mu m'banja mwawo koma zinthu zinasintha pamene mayi ake anamwalira iyeyu ali wamng'ono. Anayamba kukhala ndi bambo ake yekha. Kenako bambo ake aja anapanga chiganizo chofuna kukwatira mkazi wina ndi cholinga choti mkaziyo azisamalira mwana wawo ndipo anakwatira. Atakwatira chonchija, masiku oyamba mkazi uja ankasamaliradi mwana uja kuyambira mu chaka cha 2014 koma zinthu zinasintha mu chaka cha 2017. Bambo ake anapanga chiganizo chopita ku tawuni ku Lagos kuti akayese mwayi. Atanyamuka bambo ake, m'miyezi yochepa mwanayu anakhala bwinobwino ndi mayi ake. Kenako mayi ake aja anayamba kumufunsa mafunso mwana uja. Uganiza zokuti iweyo bambo ako akadzakamwalira uzatenga chumachi? Ankamufunsa mafunso okhudzana ndi katundu izi ndi izi. Mwana uja ankanena zoti ineyo ndi wang'ono sindidziwa china chilichonse. And zimenezo ndilibe nazo ntchito. Kenako mayi ake aja tsiku lina anadzuka usiku. Anamdzutsa mwana uja, Tadzuka, mwana uja atadzuka anayamba kumfunsa mafunso, Ndimalota zokuti ineyo umagonana nane? Tandiuze chilungamo, umandigona? Mwana uja anali odabwa chifukwa anali wamng'ono wa zaka 13 sankadziwa kugonana kuti ndi chani. Mwana uja anakana, ah ine sindidziwa china chilichonse, ndimakulota iweyo ukundigona, umandigona ndiwe mfiti, umandigona mumatsenga. Mwana uja anali odabwa, ah ah. Mayiwa zimene akambazi ndi ziti? Chifukwa ine zimenezi sindikuzidziwa. Mwana wa zaka 13 sankadziwa kuti kugonana ndi chiyani mmbuyomo kalekalelo koma panopa mwina akudziwa. Koma ana ambiri poyamba sankadziwa. Ndiye zinali zachilendo kwa mwanayu. Anakana. Mayi aja anati okay chabwino anamusiya. Mawa lake kutacha. Mwana uja ankakonzeka bwino bwino kuti azipita ku sukulu. Mayi ake aja anamuuza usapite ku sukulu. Mwana uja anamvera, okay chabwino. Anakhala pa khomo. Cha m'ma teni mayi ake aja anamuuza bwera kuno. Anapita mwana uja. Atafika mwana uja anamuuza ndifuna ndipite nawe kwina kwake. Anamtenga. Anapita naye kwa sing'anga. Atafika kwa sing'anga kuja anamuuza sing'anga uja mwana uja ndi uyu. Sing'anga uja anamtenga mwana uja analowa naye m'nyumba. Anayamba kumfunsa mafunso. Sanagwiritse ntchito mphamvu yake sing'angayo mwina anali wabodza. Tatiuze iwe ndiwe mfiti? Mwana uja anakana. Ine ufiti sindikuudziwa. Anamupanikiza ndi mafunso koma mwana uja ankakana. Kenako anatenga mwala wa white. Anaukhudzakhudza m'manja mwake ndikutenga kasalu kumanga manja mwake. Anatenga makala ndikutenga tsabola operapera kuika makala muja ndikuyatsa mbaula. Anamuuza manja ake aike chonchi. Nde utsi uja umamenya mmanja mwake. Nde kenako manja ake anayamba kudyeka. Mwana uja anayamba kulira pamene pajapo. Chifukwa chinali chilango chopweteka kwambiri. Eee sine mfiti koma sizinamveke. Anamumenya mu room alikumulanga kuti aulule. Koma mwana uja anakanitsitsa anakana kuti si mfiti. Kenako mayi ake aja ataona zoti ah this is too much analowa mnyumba muja anamtenga mwana uja. ndikumapita naye. Atafika kunyumba, mayi ake aja, mayi ake, amene ali agogo ake a mwanayu, agogo ake omupeza, anamuona mwanayu mmene alili, anayamba kumufunsa mwana wawo, iwe wam'tani mwanayu? Anafotokoza zoti ndinapita naye kwa asing'anga, koma sindimadziwa zoti sing'angayo apanga izi. Kenako anamvera chisoni, anayesera kumuthandiza mwana uja koma sizinatheke. Kum'tengera kuchipatala anawakaniza kuti musam'tengere kuchipatala. Mukamtengera kuchipatala angathe kundimanga, mayi aja anamvera sanamtengere kuchipatala nde mwana uja amakhalabe ndi mabala aja, mabala ake ndi oopsa kwambiri sindingathe kuwaonetsa, chifukwa ali sensitive. Kenako wakhala eee kwa nthawi yaitali, manja ake anayamba kuwola ndipo amanunkha kwambiri koma palibe chimene akanapanga chifukwa choti anamuuza kuti ukazangowauza makolo ako amene ali bambo ako ndizakupha nde mwana uja anali ndi mantha Ndipo kudali kovuta kuti auze bambo ake chifukwa choti mu chaka cha 2017 ma foni sanali ochuluka. Nokhanso mukudziwa. Ndiye zinali zovuta. Chifukwa akamayankhula naye pa foni mayi ake bambo ake, iye uja ankamuuza zoti usakambe china chilichonse. Ukangokamba ndikupha. Ndiye mwana uja wakhala ee kwa nthawi yayitali. Koma tsiku lina mwanayo akuyenda anakumana ndi munthu amene ali mnzake wa bambo ake. Anamuona mwana uja mmene alili anayamba kumfunsa. Chachitika ndi chani tandiuze zikukhala bwanji? Mwana uja ananena zakuti ndimaphika nde madzi anandigwera mmanjamu mdala uja ananena zoti mm iweyo ukunama mabala amadzi samakhala chonchi tandiuze chachitika ndi chani mwana uja ankakana ee kenako anavomereza ineyo apanga izi ndi ndani mayi anga ondipeza anafotokoza china chilichonse kenako mdala uja anamuuza ukudziwa chani Tiye tipite kuchipatala. Anamtengera kuchipatala mwana uja. Achipatala anawauza zoti tikufuna lipoti ya kupolisi. Anapita kupolisi, anatsegula mlandu, anakathandizidwa kuchipatala. Akuthandizidwa kuchipatala kuja, anawauza zokuti, Mkono umodzi waola kwambiri ndiye tikuyenera tiudule. Winawu tingathe kuukonza bwinobwino, kuuthandiza. Koma winawu tikufuna tingoudula. Ndipo anaudula. Mayi aja anamangidwa. Mulandu wake umenewo? Bambo ake a mwanayu anangoona nyuzi pa TV ndi pamene ankabwera ali ndi nkhope yachisoni kwambiri kuti mkazi wawo wamupeza wapanga chipongwe mwana wawo. Nde ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti azimayi ena ake mutengepo phunziro, azibambo ena ake mutengepo phunziro. Ana amene m'masiya m'mambuyowa, azimayi, amakumana ndi zambiri zokhoma. kwa azimayi owapeza chonde chonde lekani mchitidwe umenewo ndiponso azibambo ambiri mumakakamira kutenga ana kumapita nawo koma ana aja amasowa chisamaliro chifukwa choti ana anu amene mwapanga nawo ndi amayi owapezawa ndi amene mumayika pa number 1 ena aja simumalabadira nde amasowa chisamaliro ndi bwino kuwasiya ana aja ndi mkazi wanu inuyo nkumangopita kukangowaona chifukwa ana aja akamakumana nzovuta ndi mkazi wanu womupeza inuyo chikondi chimakupeperesani olo kuti akuuzeni kuti mayi anga andipezawa amandipanga zakuti amandipanga zakuti simumazitengera chifukwa inu muli muchikondi mwapepera nde chonde azibambo phunzirani pa nkhani imeneyi asiyeni ana anu aja kwa mkazi wanu kapena kwa mayi anu kapena kwa azibale anu zili bhobho koma osasiya kwa mkazi omupeza chonde chonde chonde lekani mchitidwe umenewu mwana amene anabadwa wabwino bwino anali ndi manja abwino bwino koma taonani zonsezi anapanga ndi mayi ake omupeza panopa bambo ake apanga regret chifukwa mwanayu anali wanzeru kwambiri ku sukulu amachotsa number 1 china chilichonse ndi number 1 koma taonani anamuonongera tsogolo taonani of course ku school kanga tumapitabe koma anamphera tsogolo fa zikakhala ena akazi ah, zingakwatira amene uja ndopundukezi ndizi anamuonongera tsogolo kwambiri ndiye chonde azibambo tengani phunziro pa nkhani imeneyi ndiye chonde azimayi tengani phunziro pa nkhani imeneyi nkhani imene nabwera nayo lero ndi imeneyi osaiwala guys kupanga subscribe to my youtube channel kuti zinthu zambiri zikachitika zizikupezani mosavuta fa nkhanizi zikubwera daily tinakali tidakathira lero azifumu